cɛnterikɛ i ka o kuma in an maliyɛnw fɛ yan nɔ an b'o wele ko kabatigɛyɔrɔ kuma jugu ka taa kabatigɛyɔrɔ la ko tasuma mana o de ye kabatigɛyɔrɔ la kuma jugu ye an b'o wele ten i filɛ k'o de fɔ tan nin ye faransɛw ka nin zurunalisi nin ye arajo so dɔ zurunalisi ye ko amerikɛnw bɛ ka komanse k'i pilɛn amerikɛnw ka porodisɔn sɛtadiri u ka izini minnu bɛ minisɔn dilan k'u bɛ ka komanse k'i pilɛn k'olu ye minisɔn minnu labɔ ko ka di amerikɛn arime ma ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la k'amerikɛnw ko sɔrɔda ko ko minisɔn bɛna dɛsɛ k'olu dun ye minisɔn mun di k'o ye kalo caman de kɛ ko k'o dilan ko mun dira ko tile fila kɛlɛ ko n'a fɔra k'o banna ko minisɔnko pɔrɔbilɛmu bɛ sɔn ko ka na kɛlɛ kɔnɔ aa nin kuma nin ka di ne ye koyi ala k'a to minisɔn ka dɛsɛ amerikɛn kelenw de ko faransɛw ma k'u tɛ se ka kɛlɛ kɛ irisiw fɛ k'u dan ye tile kelen k'u ka minisɔn bɛ ban irisiw de bɛ ka san saba kɛ kɛlɛ la ikɛrɛni fɛ erɔpeyɛnw ni otanw ni amerikɛnw bɛɛ bɛ ka jɛ ka minisɔn di ikɛrɛni ka dugukolo ma se ka sɔrɔ ka di ikɛrɛni ma irisi ka minisɔn ma dɛsɛ mɛ ameriki filɛ nin ye sisan sisan de zuru bi ye tile filanan de ye saba a bɛna don sabanan na ko minisɔnko kuma de bɛ aw da minisɔnko kuma bɛɛ ka kan ka fɔ nin de la fo minisɔnko kuma israɛl ko k'ale ka minisɔn minnu bɛ kɛ ka sisɛm antiayeriyɛn minisɔn ninnu minnu bɛ awiyɔn kunbɛn ani misiliw kunbɛn k'o dɛsɛla k'ale ye ameriki wele k'ameriki ko ko a yɛrɛ ta ye ale yɛrɛ ta tɛ labɔli kɛ ameriki ko k'ale yɛrɛ ta tɛ labɔli kɛ mɛ ale bɛna sisɛm dɔw bila ka na israɛl minnu minisɔn bɛ yen akitiyɛlima paseke dɔw bɛ yen olu minisɔn tɛ ka sɔrɔ minnu minisɔn bɛ sɔrɔ ka na olu di o dɔw depuluwaye ka na israɛl puruke u ka se ka olu olu labaara dɔw bɛ yen u bɛ yen deza mɛ o minisɔn sitɔki banna paseke k'u ye minɛn kisɛ caman bila ka taa di ikɛrɛn ma ko k'u ye dɔw bila ko ka siniwaw makɔnɔ ko don nataw la ko siniwaw bɛ sɔn ko ka tayiwani atake dɔnki k'u ye minisɔn dɔw bila sitɔki dɔw garide k'o kɛlɛ makɔnɔ olu tora o kɛlɛw perepare la olu yɛrɛ ta filɛ nin ye o kun ye mun yɛrɛ labɛn iran yɛrɛ kama sisan o de o de dɛsɛko kuma fɔ kan filɛ nin ye sisan u bɛna bolo don rezɛrivu tɔ minnu kun garidelen don jamana wɛrɛw kama u bɛna dɔ ɲini fo ameri erɔpu kɔnɔ yan o kun ye dɔw di erɔpeyɛnw ma k'u ka sekirite garanti dɔnki u bɛna dɔ ta o la ikɛrɛni kɔni ne t'a dɔn ale bɛna dɛmɛ sɔrɔ cogo min na sisan paseke dankɔrɔba yɛrɛ ko k'ale ka minisɔn ko bɛ ko minisɔnko pɔrɔbilɛmu bɛ yen ko paseke ko amerikɛn arime bɛ minisɔn mun jeni tile kelen kɔnɔ k'ameriki izini bɛ se ka kalo naani kalo saba de kɛ k'o minisɔn porodi sɛtadiri bɛ se ka minisɔn mun dilan kalo saba kalo naani kɔnɔ tile kelen amerikɛn arime b'o de jeni kɛlɛyɔrɔ la o tomawoki o bɛ ka misili min ko fɔ ko tomawoki o de ka jugu iran ma kosɛbɛ k'o y'o o caman ci k'o ye dɔ ci nizeriya ka taa dɔ ci jamana jumɛn u ye jamana dɔ fɔ k'o taara dɔ ci donc kɔsa in na ukrɛni yɛrɛ tun bɛ dɔ kɔ k'o ma sɔn k'u ka fɛn di ukrɛni ma ko paseke amerikɛnw yɛrɛ y'a fɔ k'u ka sitɔku tɔ man ca minisɔn in a dilanni ka gɛlɛn a barika ka bon mɛ k'a tɔ man ca k'o bɛn'o garidi k'o ka ko wɛrɛ kɛ o ko wɛrɛ ye nin de ye n'a fɔra ko tile fila kɛlɛ k'o sitɔku ko kuma banna donc sisan o de sɔrɔ ko bede ninnu nana u ka bede ninnu a minisɔn o ye minisɔn gilimanw de ye o ci yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen mɛ ni fɛgɛmani ninnu banna jagoya a bɛ na ni giliman ninnu ye paseke giliman ninnu tun man kan ka ci yɔrɔ dɔw la mɛ jagoya olu bɛ obligé ka ci yen nɔ sisan paseke minisɔn minnu labɛnnen don o kama se komi ka sonsannin faga marifa k'o kɛ ka misi misi sama faga marifa k'o ci sonsannin na wala n bɛ fɛ ka mun fɔ amerikɛnw bɛ ka don o de la sisan o ka kan ka fɛn fitinin bon o bɛ obligé ka minisɔn belebeleba kɛ ka yen bon paseke fitinin tɛ yen fitinin o y'o fili k'o fili k'o fili izarayɛli ko k'ale ta banna izarayɛli yɛrɛ QG u ka arime ka kɔmandeman bɛ yɔrɔ min na ani bɛnjamin netanyahu yɛrɛ ka biro israɛl y'o de gosi suru n y'a information yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ sisan israɛl y'o de gosi suru a ma se ka kunbɛn ja o ko ko misili kalite min filila k'o m'a dɔn k'o m'a dɔn misili kalite min de don ja yɔrɔ min gosila nin a yɔrɔ man kan ka se ka gosi izarahɛli yɛrɛ ka kɔmandeman bɛ yen de o ka premier minisiri bɛnjamin netanyahu ale yɛrɛ ka biro bɛ yen o bɛ ka operasiyɔn kɔmande k'o to yen de donc n y'a mɛn sisan k'o gosila donc n'o gosila c'est que iran ka misiliw ka ɲi iran ka misiliw ka ɲi tɔ bɛ iran na dɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ ŋunuŋunukan na ŋunuŋunukan de don dɛ n fana b'a fɔ aw ɲɛna ŋunuŋunukan na ko bɛnjamin netanyahu yɛrɛ ko n'a fagalen ma kɛ k'a bilesela donc fo n'a bɔra ka kuma sa sɔni sisan ŋunuŋunukan caman turulen don ko k'a salen bɛ sɔrɔ israɛl premier minisiri ko n'a ma sa k'a bilesela kosɛbɛ komi u ka gundo tɛ bɔ kɔfɛ an b'an sigi k'o makɔnɔ a sara soit a bilesela ko parce que a ka kun yɔrɔ min na a ka chaise o de gosila i y'a faamu donc an b'an sigi k'o résultat makɔnɔ kɔfɛ ko ameriki ka minisɔn bɛ fɛ k'o ka ban iran yɛrɛ m'a fɔ fɔlɔ k'ale donna a ka minisɔn sɛbɛlamaw la fɔlɔ iran yɛrɛ m'o fɔ an miiriki belebeleba a n'a na dɛmɛbaga bɛɛ k'olu ka miiri sɔrɔ o sɔrɔ a b'u dabi jamana tɔw bɛ yan dubayi dubayi yan ko ko olu ka dɔ bɛ yen k'an bɛ k'i olu ko ka taa n'a ye i la ko ka taa izarayɛli de fan ko an bɛ k'i bɛ fɛ k'olu kɔ bila ne y'o kɛ sisan ja minisɔn ko de bɛ yen i y'a faamu o de sɔrɔ mɛriki ko k'ale bɛ fɛ ka kuma iran dirigeant kuraw fɛ ko paseke ko olu ni ale ka bɛn fɔ la ja munition ko problème de bɛ yen fali tɛ bɛ boli la o mɛn an ka ko la ani tora an ka ko la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ mɔgɔ tɛ se ka ala kɛlɛ a ye cɛ min faga nin ala mɔgɔ de don ala mɔgɔ de don i y'a faamu a y'a to la ala mɔgɔ de don ala b'a fɛ paseke ala b'a fɛ aw bɛnn'a kan de taara baga ma fu falaki k'a faga a fagali a ma tɔ to ne la dɛ ni fɛn digila n na a digila n na yɛrɛ yɛrɛ paseke a ma foyi kɛ k'a ka jamana défend kɔ ani k'a ka diinɛ défend a bɛ taa baga ma mun na ka taa baga ma mun na a bɛ taa baga ma mun na a ye mun k'aw la a ma foyi kɛ min interdilen don diɲɛ kɔnɔ a ma baga mɔgɔ si ma a taara baga ma mun na

ala mɔgɔ bɛ se ala kɛlɛ la wa donc ko petɔrɔli soba dɔ de bɛ dubayi raffinerie belebele dɔ de fana bɛ dubayi minnu bɛ o sous région bɛɛ petɔrɔli raffiné iran fana ye gosi sisan kɔni fɛn fɛn ko k'ale sen tɛ kɛlɛ la a bɛɛ sen bɛna don kɛlɛ la a kɛra mali petɔrɔli ko kuma ye fɛn fɛn ko citerne jenina dɛ a diyara n ye dɛ fɛn fɛn ko a donna tan finalement bɛɛ taara rang minɛ station na donc o yɔrɔ gɛlɛya de da wulilen filɛ moyen orient kɔnɔna de la tan petrol tɛ tɛmɛ petrol ko gɛlɛya kɛra an ye mun kɛ yan nɔ terroriste ye mun da an kan yan nɔ dɛ o kɛlen aw amerikɛnw ni faransɛw ni eropɛnw minnu ye terroristew financé puruke k'o gɛlɛya in sigi an kan k'o plan in di dɛ aw bɛɛ bɛn'o plan in de santi sisan aw bɛɛ bɛna plan santi a tɛ fɔ aw si kɔ n bɛ dugawu kɛ ala k'a tɔ gɛlɛya aw bolo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan iran n'a dɛmɛbagaw aw ye to dugu la a y'a to k'aw ka baara kɛ iran ko k'ale ka misili tɔw bɛ dugu jukɔrɔ hali sisan misili tinɛli kelen yɛrɛ misili yɛrɛ ma labɔli daminɛ fɔlɔ tinɛli dɔw bɛ yen olu misili maga ma k'olu la fɔlɔ k'olu ma kɛlɛ daminɛ k'a bɛ dabila sini sinikɛnɛ dɛ olu y'a daminɛ de a labancogo o b'ala de bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛlɛ diya u la